Imigh go beo! Tá Peadar ar a bhealach anuas. All right, all right, ach caithfidh mé mo mhóbail a fháil. D'fhág mé an ceann áitiúil sa réilín anuraidh mar nós lae de choiscéim. Well, look, cuir le Miss Janey é, all right? Má fheiceann Máire ná Peadar thú, tá mé marbh. Tá a fhios agam. Breandán Rhino, go raibh míle maith agat as ucht ligean dom fanacht. Hey! Cad tá ag tarlú anseo?
Tháinig Mo isteach chun. Tháinig muis. D'fhan sibh le chéile aréir thuas staighre, nár fhan?
Yeah, d'fhan.
Bhí an ceart agat, Rhino, réiteach nach raibh a fhios agat go maith go gcuirfeadh sé seo Mo ar an éisteacht, chomh chuil.
Níl rud éirmid a rá léi.

Bhfuil cás ná náire oraibh? Bhfuil? An anois a bhfuil? Anois a Pheadair? An bhfuil fhios ag duine beo cé atá istigh faoi chaolacha an tí aige a dhóigh sé ina chodladh san oíche? Ach an bhfuil fhios cé mhéad oíche eile a bhí fanta agaibh? Bhfuil? Rhino!
Look, míneoimid gach rud daoibh, alright?

Chaith mise déileáil leis. Is caithfidh mé leanacht ar aghaidh le mo shaol? Le fir Shania. Úsáid seo ach tá sé aisteach. Tá trua agam do Fheargal leis an méid atá sa mullach air.
Trua agat dó? Go dtiocfadh tú duit féin. Nach tusa ab éigean rud eile a fhágáil i do dhiaidh mar gheall air? Raibh sé ansin nuair a bhí tú ag gabháil fríd an bhreith, ná an uchtú, Ní raibh. Lean seisean ar aghaidh lena shaol, amhail is nár tharlaigh a dhath ar bith. Bhuel, tá a fhios agam. Ach tá níos mó le cailliúint aigesan anois. D'impigh mé air gan aon cheo a rá, ach bhí sé chomh ceanndána, ní éisteodh sé liom. Agus anois níl Eilís fiú in ann caint leis. Ar a laghad tá tusa agamsa. Ar a laghad, a dúirt sí. Hó! Nach bhfuil an Donegal catch is fearr in Éirinn agat? Agus níl sé ag goil amach as do fhainneach.
Feargal, Is cad é rá? Ó, mo léan. Nach beag an ceapadh a bhí agam air. Agus a diabhal sin an ainm ag tabhairt aire dhuitse sa teaghlach le fada an lá. Sin an fáth gur thug mé anseo í. Ní fhéadfadh sí fanacht sa teaghlach leis an mbréagadóir sin.

Breathnaigh anseo a mhaicín. Thóg muid an mac a bhí againn fhéin le hómós agus le meas a spáint sa teach seo. Agus níor thug sé aon chailín isteach ina leaba riamh. An fhad is a bhí sé anseo. Nach fíor, a Pheadair? Aye, is fíor a bháidh, is fíor.
Look, nach féidir léi fanacht go dtí go bhfaighidh sí áit di féin. Tá cúpla seomra folamh agaibh. Fág é, Rhino.
Is furasta a aireachtáil nach bhfuil aon fháilte romhamsa anseo. Ok, mam, am seo ag imeacht. Bíodh lá maith agat a stór. Agus seo.
Ah mam. Ná habair liom gur cheannaigh tú an Lamborghini dhom cheana féin. B'éigean dom é a choinneáil gar don doras. Ehm, bhfuil aon chuid eile ag Dad leis seo? Ehm, níl, ar chor ar bith. Bhuel, cén fáth nach bhfuil sé ag tíocht abhaile na hoícheantaí seo? Ar tharla rud éigin eadraibh?
Níor tharla. Tá roinnt trioblóid idir duine nó dhó sa teaghlach agus b'fhearr leis fanacht ann thar oíche le súil a choinneáil ar rudaí.
Oh, right, ok. Feicfidh mé. Slán a stór!
Bella, ná tóg suas thar an earraí nó maith fear. Tá a fhios agat féin anois, cén chaoi a n-airíonn Máire faoi na rudaí seo? Sé an chaoi a bhfuil sé a Charraigh nó leanna. An fhad is a bheas tú sa teach seo, caithfidh tú meas a spáint. Nach deas a bhreathnódh muid os comhair an phobail agus os comhair na n-údarásaí atá ag breathnú amach don teaghlach?

Ach ar ndóigh, níl an fear bocht ach ag iarraidh a bheith ag déanamh a dhíchill di, níl aon duine eile aici. Is tugadh a máthair féin aire di. 'S má bhí caoi bhí sí le í a bheith aici an chéad lá riamh. A Mháire, Mháire, cén sórt cainte í sin anois ort? Ó, ceapann siad anois go bhféadfadh siad a gcúl a iompú lena gcuid dualgaisí. Ní fearacht muide é fadó, nuair a spáineadh muid meas ar an gcaoi ar tógadh muid. A Mháire, tá athrú mór tagtha ar an saol ó shoin. Ó go deimhin tá. Níl aon mheas anois acu ar phaidir ná ar chré, ná ar aitheanta Dé ach an oiread. Agus go deimhin féin is furasta a aithint nach é an tAthair David atá i bhfeighil an teaghlaigh thuas anois ach an oiread. M'anam go gcoinneodh sé sin smacht ar rudaí.

Níl aon leigheas ar an ngrá ach géilleadh. Right. Fun.
Ah, a Chaitríona, ansin atá tú. D'iarr Daniel orm é seo a thabhairt dhuit. Ní raibh a fhios agam go raibh muid chun tuairisc a dhéanamh faoi, faoi siorcanna iasachta.
Eh, bhuel, labhair muid faoi iasachtaí ceart go leor. Ó, tá greim muiníl ag an Celtic Tiger seo ar ar dhaoine. Ó, tá daoine ag caitheamh airgid nach bhfuil acu. B'fhéidir gur maith ann na siorcanna. Bhuel, muise go deimhin, is fiú an lucht éisteachta a chur ar an eolas faoi na Cowboys atá amuigh ansin. Ó, beidh sé deacair daoine a fháil a labhrós faoi, ach má tá sibh discréideach, b'fhéidir go n-éireoidh libh. Ó, maidin bhreá, a Dhonncha.

Ó, Bernie bhocht. Níl sé éasca rún mar sin a choinneáil leat féin. Is cé a bhíodh ag maslú é sí sin ó dhaoine thart anseo. Is céard faoin Sagairtín Naofa? Nach bhfuil a fhios ag chuile dhuine gur ar an mbean a chuirtear an milleán ar fad? Bhuel, is cosúil go bhfuil a n-intinn déanta suas acu, is gur cuma sa diabhal leo faoin gcaitsealach.
Tá an gur fiú leo.

Nach binn é. Níl fhios ag éinne cé d'fhéadfadh a bheith is mórachtas ina theach a Dhaid seo. Ach amuigh de, nuair a d'éirigh muid ar maidin inniu. Agus cén chaint a bheidh ag na Gardaí a thabhairt ar ais dá dtithe muid?
Ó, ní beidh cead agat ceadúnas dleathach a fháil don ghunna sin riamh, a Shéamais.

Bhuel, is é ard a chaith nach drochphlean í. Tá sé ag machnamh go fiú ar shuí air, ha? Right? Mhachair!
Féach an bhearna é, an feannóg céadta, féach í, measa, agus na ráflaí gránna is an t-eagla scaipthe fút féin agus faoin sagart.
Bhuel, is cuma é féin, a Pheadair, ach ní ráflaí ar bith iad. Ahá.
Tá an ceart ar fad ag Tadhg. Tá mé féin is David an-mhór le chéile. Eilís! Eilís, bhfuil tú ansin?

Bhí sé sin togha. Tá Berni in ard-humour na laethanta seo. So, cineál twins sibh ar bhealach? Bhuel beagáinín. Tá na genes céanna sa mbeirt agaibh ceart go leor. Céard atá buailte ort anois? Bhuel, ó tharla gurb é Fergal a athair Mo agus d'athairse. Mo, cur ciall inti sin, maith an cailín?
Tá brón orm Molly ach. Ach? Bhuel, tá Lee ag inseacht na fírinne. Is é Fergal m'athairse freisin. Agus?
Bhuel, tá an t-athair céanna ag an mbeirt agaibh. Cén sórt cac de joke é sin? Níl sé funny. Ach níl Rhino? Bhuel, ní joke é. D'admhaigh sé an lá cheana é. Sin seafóid. Bhí rud eicínt ar siúl idir é féin is Sue na blianta ó shin.

Ach má thugann tú ar ais an mháthair duit, geallaim a chuid úr mear ina shuí dubh. Ach cén chruth an sponsor sin?
Bhuel, ní choinneoidh mé anuraidh chor le n-aghaidh. Tá sam sa gcuid eolaí maith is mhór i ndiaidh mé botúin is rinne mé dearmad do chríoch. Cá rud é sin nach ndearna?
Ok. Tabharfaidh muid ar ais dhuit é. Ach caithfidh mé é a fháil dí-armáilte i dtosach. Anois, ciallaíonn sé sin nach mbeidh tú in ann é a úsáid go deo. Ach ar a laghad beidh sé a'd.

Agus cé go bhféadfaidís thusa a ghortú mar sin amháin, an bheirt acu, sin a fhúintseodh i gcoin.
Tá a fhios agam go bhfuil olc ort liomsa freisin, ach bhí mé ag iarraidh thú a chosaint chomh fada is a d'fhéadfainn. Níl agam ach tusa anois, Ollie. Caithfidh tú a bheith láidir agus seasfaimid an fód le chéile.
No joy, Hilo?
Tá mé théis an tráthnóna ar fad a chaitheamh ag caint leis na loan sharks seo. Ní thabharfadh duine amháin acu iasacht dhom. Céard fútsa? Ar chuimhnigh tusa ar phlean ar bith le an t-airgead seo a fháil?

Caithfidh mé mo seod a dhíol. Tá Daniel ag cailliúint foighid linn. Tusa, tá a fhios a'm. Eisean.
Brenna, fág agam é. Cuimhneoidh mé ar bhealach eicínt leis an t-airgead seo a fháil. Ar m'anam.
Ní chreidim féin ach an oiread é. Cé chomh tuisceanach is a bhí sé?

Níl tú ag athrú d'intinn ná faic, an bhfuil.
No, níl ar chor ar bith. Ach, bhuel, tá gliondar iontach i mo bholg nuair a smaoiním ar an saol a bheas againn anois le chéile. Gan trácht ar Aoibheann bheag atá ar an slí. Bhuel, céard a cheapfas daoine? Is mé i mo chónaí le sagart. Maith.
Bíonn drama ann i gcónaí. Bíonn an-fhonn ar go leor daoine. Ná bac leo. Beidh an-chuid tacaíochta againn, fan go bhfeicfidh tú. Agus ní hé go bhfuil an iomarca á dhéanamh ná faic. Bead fós ábalta Aifreann a rá, aon uair a theastaíonn uaim.
Hé! Céard atá sibhse a dhéanamh anseo? Cheap mé go raibh cispheil agaibh tráthnóna.

Le Fergal? Bhuel, cara, an bréagadóir lofa! Bhuel sa, ní fiú go Whoa, whoa, whoa second. Bhuel, tá sé i gcónaí sa teach go mbeidh Fergal ar ais, Mo. 'Sé go deimhin. So, caithfidh muid a ligean cead di cónaí linne.
Ní chaithfidh muid tada a dhéanamh. Brenna, ó, ba bhreá liom a bheith in ann ligint cead dhuit fanacht linn ach, bhuel, chaithfeadh muid cead a fháil ó Fergal, do Dhaide, mar sin, tá brón orm ach is é an teaghlach do bhaile. Ach ceann uirthi féin, ha? An asarlaíocht seo agus chuile dhuine eile trína chéile aici. Eh, goitse a mhac, suí síos anseo. B'fhéidir nach agamsa John Joe ach ag Mam agus agatsa. Cén chaoi a bhféadfá Úna, ha? Cén chaoi a bhféadfá í a ghortú chomh mór? Agus mise maraithe le treighid? Agus tusa agus é sin.
Mac, ní thuigeann tú. No, Úna, no, no, no, ní thuigeann tusa an méid a thrust Eilís thusa ó shin agus an rud brocach sin. Cén chaoi a bhféadfadh tú, cén chaoi a bhféadfadh an bheirt agaibh a leithéid de rud a dhéanamh uirthi, ha? Seo Fergal a mhic, lig do rudaí socrú síos. Socrú síos?
Agus Ollie agus Eilís síos sna trillsí gan fear an tí bheith fágtha acu?
Tá an oiread brón orm, a mheic. Bhuel, déanfaidh mé an méid seo leat, Úna. Má leagann an fear sin oiread is méar ortsa ná ar Eilís arís. Beidh aiféala air. Beidh an-aiféala go deo air, an rud bréan salach!
Ag comhaireamh do chuid bling uilig, an ea? Hey! Fíor-diamond, an ea? D'fheic mé seo cheana. Is fiú roinnt mhaith euros é. Ba le Jo é.
Oh. Tá súil agam go bhfuil árachas tógtha amach agat air.

Úna! Cén chaoi a bhfuil tú? Beidh mé sásta, mar a cheapfá.
So chuala tú faoi threads beag mar sin? Threads beag?
De réir mar a chloisimse é, bhí Fergal ina dhea-Jackie Chan. Ó bhí sé tuillte aige. Ní raibh sé tuillte agamsa agus ag Eilís. Ní raibh sí beo fiú ann. Breathnaigh. Théis an seó beag aréir, tá a fhios ag chuile dhuine anois fúinn. Agus faoi Fergal.
Breathnaigh. Is baile beag í seo, right? Ní raibh ann ach ceist ama go mbeadh a fhios ag muintir an bhaile faoi. B'fhéidir go raibh an t-am sin ag teastáil ó dhaoine áirithe chun dhul i dtaithí ar an scéal. Más ag cuartú leithscéal atá tú, ní bhfaighidh tú ceann. Is bréagadóir lofa an diabhal sin. Ní bhaineann sé leat, Mac. Tá a dhóthain ar aire ag Fergal anois. Tá Eilís coipthe leis, agus Mo. Is an ceart ar fad acu. A choinsias, an bhfuil do choinsias théis méadú anois ort? Nílim.
Tá tú.
Bíonn tú ag faire ar rud eicínt i mo bhéal? ar sop té, Mac. Ná bí chomh seafóideach. Rinne mé botún blianta ó shin. Bhuel, cé fágtar tú amach as mar sin, mar gheall ar do bhotún?
Leag tú Fergal amach i dteach tábhairne os comhair leath an bhaile agus sceith tú rún nár bhain leat. Anois tá go leor daoine gortaithe dá bharr.
Ok, b'fhéidir go ndeachaigh mé ruainne beag thar fóir. Níl aon b'fhéidir faoi. Tá brón orm, alright? Abair é sin le Eilís agus Mo. Agus Ollie.

Orna? Lena? Má tá tú féin agus David ag iarraidh an rud seo a choinneáil ina rún, b'fhearr dhó a chuid bróga a chur i bhfolach. Ó, eh, bhuel, eh, tá brón orm, Lee, ach bhuel sin ní raibh. Lena, Ní bheidh mise anseo i gcónaí, Bernie. Tá a fhios a'm, Lee, agus, bhuel, tá sé i gceist agam inseacht do Evan faoi David, ach, bhuel, nuair atá an t-am ceart. Ní bheidh aon am ceart go deo. Inseacht do do mhac go bhfuil tú ag dul amach leis an sagart.

Oh, so tá tú dáiríre faoi sin?
Táim, gan dabht. Cuireann sé isteach ort?
Beagáinín. Ach, ná bíodh aon imní ort. Ach David, nach bhfuil sé cineál aisteach go bhfuil tú fós ag iarraidh aifreann a rá, cé nach bhfuil tú i do shagart níos mó. Ach, tá mo chuid spioradáltacht agam, nós gach éinne eile. Féach, bead ábalta freastal orthu san nach dtugann aird ar rialacha na hEaglaise.
Bheadh sé sin ceart go leor i mbaile mhór ach i mbaile beag ar nós Ros na Rún, níl a fhios agam. Tarraingeoidh sé caint. Ah, scaoil leo. Tá an bheirt againn i ngrá lena chéile agus tabharfaidh sé sin neart dúinn. Beimid alright.
An bhféadfainn labhairt leat, Mo? Tá deifir orm.
Cad a tharla dhuitse? Eh, tada, ná bí buartha faoi. Ná bíodh aon imní ort. Níl ormsa ach aiféala nach mé féin a rinne ort é.
Ach dá n-aireodh tú níos fearr tar éis buille a thabhairt dhom, coinnigh ort. Ó, tá seans go ngortóinn mé féin freisin. Is mé a cheapadh go mb'fhéidir go bhfuil mo dhóthain fulaingthe agam mar gheall ortsa. Fág an bealach a bhacach. Ní fhágfaidh, go dtí go n-éisteann tú liom. Ó, tá fonn cainte anois ort, an bhfuil? Mar céard a bhí mícheart le do theanga cúpla seachtain ó shin nuair a bhí mise ag cuartú mo mhuintir? Rinne mé iarracht stop a chur leat. Yeah, ar mhaithe leat féin. Á, níor chuimhnigh tú ormsa, ar chor ar bith, ar chuimhnigh? Níor stop mé ach ag cuimhneamh ort. Theastaigh uaim é a rá leat ach. Ach tada.
Bhreathnaigh tú ormsa ag cuartú agus ag cuartú, agus mé trína chéile ag iarraidh theacht ar mo thuismitheoirí, agus níor oscail tusa do bhéal. Lá éigin, tuigfidh tú. Tháinig sé aniar aduaidh ormsa freisin, maith dhom é, Mo. Níl aon mhaithiúnas tuillte agat. Uaimse ná Eilís ná Ali ach an oiread. Sin é a cheapann tú anois, ach le himeacht ama tuigfidh tú ár dtaobh den scéal. Tuigim mo dhóthain.
Gabh amach as mo bhealach, Fergal. Tabhair seans dom mé féin a mhíniú dhuit. Níl tada le míniú. Níor cheart go mbeadh do leithéidse ag obair anseo ar aon chaoi. Is tá súil le Dia a'm go n-imeoidh tú. Agus a luaithe is ea is fearr.

Fair play dhuit, Bernie.
Sin mo jab, ah? Ó, caint fút fhéin agus David a bhí mé.
Céard fúinn?
Bhuel, tá an-mhisneach agaibh. Agus tá meas a'm ar an gcinneadh a rinne sibh.
An bhfuil anois? Tá a fhios a'm nach bhfuil sé éasca i láthair na huaire ach sula i bhfad beidh madraí an bhaile ag caint faoi dhuine eicínt eile. Má tá tusa ag iarraidh a bheith go deas liom chun go bhfaighidh tú scéal dhon radio, féadfaidh tú a dhul ag feadaíl.

Iontach.
B'fhéidir go rachaidh mé go Gaillimh le cúpla dvd a cheannach do Jim.
Dvdanna? Shíl mé nach raibh aon mheas agat air. Bhuel, b'in sular shábhail sé Ríona. Cén chaoi nach bhféadfadh meas a bheith a'm anois air?
Arís. Caithfidh mé labhairt le Úna ar ball? Cén chuid de? Ní theastaíonn uaim thú a fheiceáil go deo ná inniu arís, nach dtuigeann tú?
Rinne mé botún.
Botún! Bhí sé níos measa ná sin. Tá a fhios a'm. Cén fhaid a bhí sibh ag codladh le chéile taobh thiar de mo dhroim? Oíche amháin a bhí ann. Is dá mbeinn in ann an clog a chur siar, ní tharlódh sé riamh. Ach ní féidir an clog a chur siar.
Tá sé i ngrá liom. Níl sé i ngrá liom. Tá sé i ngrá liom. Á, gabh mo leithscéal Úna, níl mé ag déanamh dearmad ortsa. Tá sé i ngrá liom. Níl sé i ngrá liom. Tá sé i ngrá liom. Tabhair aire do do ghraithe féin. Tá mo shaol millte, Dad.
Ná bac leis an amadán sin. Tá mo phósadh thart. Tá Ali trína chéile.

Is anois ar bharr, tá mé ag tabhairt neart ábhar cainte do mhuintir na háite. Cad a dhéanfas tú anois? Níl fhios a'm. Bhuel, b'fhéidir go n-oibreoidh sibh rudaí amach. Agus b'fhéidir nach n-oibreoidh. Ní thrustfainn go deo arís é. Yeah, tá a fhios a'm. Rinne Evan, Liam, rinne sé an rud céanna ormsa. Tá mé cinnte nach le drochfhuath leat a rinne sé.
Ach Diana, ní mé cinnte i dtaobh de, right. Cén fáth nach bhféadfadh mé dul ar ais go dtí an raidió? Daoine thuas ann. Breathnaigh air seo? Bhí sé fágtha ar mo dheisc nuair a chríochnaigh mé mo chlár.
Cailíní sráide, slí an tsaibhris, an craiceann is a luach. B'é Diana a d'fhág é seo ar do dheisc. Cé eile?
Ach cén uair?

Tusa, Ali. Cén chaoi a dtáinig tú isteach? An bhféadfá dul amach arís? Níl Mam do d'iarraidh anseo. Níl mé ag fágáil nó go labhróidh mé léi. Ab é nach chuala tú mé? Tuigim go bhfuil tú feargach liom. Agus tá brón orm. Ar m'anam tá. Tá má tá.
Cuireann tú déistin orm. Th'éis an méid a rinne tú ar Mam.
Cibé céard atá ag tarlú idir mé féin agus do mháthair? Is mise fós d'athair agus taispeánfaidh tú meas dhom. Cosúil leis an meas a spáin tusa dho Mam ab ea.
Ali, tá mé ag fógairt ort. Agus tá mise ag fógairt ortsa. Fan glan amach ó mo mháthair. Tá sí trína chéile agat.
Labhair liomsa mar sin, a bhuachaill.
Céard sa diabhal atá ar siúl leat?
Tada! Tada mo shún! Buail do mhac féin! Ailí, tá brón orm. Ní raibh mé ag iarraidh thú a ghortú. Tá sé cineál deireanach leis sin anois. Níl uaim ach labhairt leat, Eilís. Ná labhair leis.
Abair leis imeacht. Tá tú ceart go leor, a stór. Ní bheidh mé i bhfad, mar níl tada is féidir leis a rá le rudaí a athrú. Go raibh maith agat. Má tá rud eicínt le rá agat, abair amach é agus imigh! Is féidir linn é seo a oibriú amach. Is tú grá mo chroí agus níl mé ag iarraidh thú a chailliúint.
Bhfuil tú cinnte anois go bhfuil tú ag caint leis an deirfiúr cheart. Ní raibh mé riamh i ngrá le hÚna.
Ach thaitin sí sách maith leat le gur chodail tú léi. Oíche amháin a bhí ann. Agus é ceilte a'd le ocht mbliana déag. Ní chreidim focal a thagann amach as do bhéal. Bhí daoine in éad linn, Fergal. Mar gheall go raibh muid chomh i ngrá le chéile. Má bhí. Agus tá fós. Tá iníon a'd le bean eile. Ní hionann é seo agus dearmad a dhéanamh ar mo bhreithlá nó anniversary. Is féidir liom maithiúnas a fháil ar na rudaí sin. Ach ní ar seo!

Ár saol caite síos sa mhala.
Tú fhéin a chaith ann é. Ní féidir liom. Ní féidir liom fanacht sa tseala go rann aimsire.

Meas tú an bhféadfadh muid é a chur ar ceal go dtí tráthnóna eicínt eile? Ní féidir anois, a stór. Tá Ríona ag ullmhú béile dhom. Á, tá mé chomh tuirseach. Bhí lá fada orm, is beidh arís amárach. Tá tú ag obair ródhian na laethanta seo. Déanfaidh oíche amuigh maitheas duit. B'fhéidir go bhfuil an ceart agat.
Bhuel, má tá tú faoi bhrú ag Deannaic agus Labhrás, caithfidh tú é a fhágáil i do dhiaidh nuair a thagann tú abhaile.
Úna, Cén chaoi a bhfuil tú? Chomh maith is d'fhéadfainn a bheith. Is dócha gur chuala tú na ráflaí.
Deacair é a chreidiúint. Níl fhios ag duine ar bith cá luíonn an bhróg ar an duine eile. Bhuel, sin cinnte.
Déanann muid ar fad botúin. Caithfidh tú leanacht ar aghaidh ar bhealach amháin nó ar bhealach eile. Agus ba bhreá liom go mbeinn in ann an clog a chur siar.
Tuigim do chás. Ach ar ndóigh, ní dhearna tusa na botúin a rinne mise, Caitríona, tá d'fhear céile a'd. Tá sibh sona sásta. Cén fáth a mbeifeása ag iarraidh an clog a chur siar? Níl fhios a'm. Breathnaíonn tú tuirseach. Ach tá mé maraithe amach. Níl mé ag codladh rómhaith na hoícheantaí seo, an said. Cén fáth nach dtógann tú roinnt am saor? Bhuel, tá mé níos fearr as m'intinn a dhíriú isteach ar rud eicínt eile. Tá mé ag goil ag obair ar ball, mar a tharlaíonn sé, just tháinig mé féin agus John Joe isteach chun plaic a fháil le n-ithe.
Úna. Vince.
An ghné.
Níl tú trína gcara bídh dá gúna leis an amaidí sin a bhí ort aréir. From I left my own handhenge on your heart. Bhuel, tá sliogan graostúil aici. Ar dtioscain sé fúm múisc liom sa méid is rinne sé. Tuigim do chás ach tá sé blianta ó shin a tharlaigh seo agus ní naomh duine bídh againn.
Ah, gabh isteach, Fergal. Máire, ag lorg seomra atá mé. Ah, bhuel, tá brón orm anois, Fergal, ach níl aon seomra ar fáil againn faoi láthair. Dúirt Rhino nach raibh ann ach é féin. Ah, bhuel, ní hé Rhino bean an tí.
Ah, feicim, imeoidh mise mar sin.
Creid sa bhaile, níor cheart duit seomra a dhiúltú dhó.

Ach tá an ghráin agam ar an áit seo. Ní féidir liom suaimhneas a fháil ann.
Ó, tá brón orm nár oibrigh rudaí amach san B&B ach bhuel, níl mórán príobháideachas ansin ach an oiread. B'fhearr leat do sheomra fhéin a'd. Yeah, b'fhearr liom go mbeadh cisteanach agus seomra suite agam freisin. Beidh ortsa an lotto a dhéanamh mar sin. Bhuel, d'fhéadfainn airgead a chur ar leataobh agus, you know, m'áit fhéin a fháil ar cíos. Tá cíos an-daor na laethantaí seo, I know.
Bhuel, b'fhiú é dá mbeadh tú in ann fanacht liom. Nó b'fhéidir bogadh isteach. Bhfuil tú i ndáiríre?
Yeah. Más mian leat.
Ó, ar dóigh. Ó, le cúnamh Dé, beidh seomra ar cíos istigh anseo. Breá na stór. Tá aiféala orm faoin méid a dúirt mé ar ball. Má tá suim agat i gcónaí ann, tá seomra againn duit sa mB&B. Ach dúirt tú nach raibh aon spás agaibh. Sea, tá a fhios a'm, ach, bhuel, chuimhnigh mé aríst orm fhéin.
Bhuel, níor mhaith liom cur isteach oraibh. Anois, a stór.
Tá míle fáilte romhat.

Pleanálaí, Tá san gcuid oidhreacht, tá dearg-ghráin agam air. Bhfuil sé dar sa phríosún eile? Tá mar is is nuaidh, nach bhfad so anseo liomsa. Is céard faoi do reoir? Bhuel, is cairde muid. Nach ionadh nár naifeá píosa, go bhfuil muid i dtaithí air. Bhuel, bheadh tú breá nuair ar an gcaoi sin ar aghaidh. Is é ag m'athair sa mise agus m'athair. Níl ach cúpla mí eadrainn so ciallaíonn sin go raibh sé, bheadh sé bheirt acu ag an am céanna.

Bhfuil rud eicínt ceilte a'd ansin Roy, nó bhfuil? Ní liom é.
Agus is dócha nach bhfuil tuairim a'd cén chaoi ar éirigh leis sin a dhul isteach i do phóca ach an oiread. Lá breá eicínt tiocfaidh duine eicínt aníos le leithscéal níos fearr ná sin. Brón orm, caithfidh mé thú a chuardach.
Anseo? Chun mé a friscáil. No way! Dúirt mé nach liom é. Tá tú ag diúltú cead a thabhairt dhúinn thú a chuardach?
Yeah, tá. Tá go maith mar sin, beidh ort theacht chomh fada leis an stáisiún in éindí linn.

8 agus scéal na haimsire an chraoibh ag 9 agus chomh maith leis sin Hector Amú i Meiriceá Theas anseo anocht ag a 10 a chlog. Fanaigí linn ar TG4.
Tabhair faoi le Gael Linn. Fanaigí linn anseo ar TG4, Lizzie McGuire atá chugaibh go gairid.